Is dóigh go bhfuil sé soiléir é féin gur clós spraoi do ghasúir agus is iad na gasúir a bhfuil muid ag iarraidh an cineál díriú isteach ar anocht. Is mór an trua agus is mór an náire an méid atá théis a bheith titim amach agus na gasúir uilig seo dúnmharaithe. Tá muid ag Clós Spraoi sa Spidéal anseo i Coláiste Chonnacht agus tá muid ag glacadh páirt i beart atá ag tarlú fud na hÉireann um thráthnóna. Tá muid anseo le Cairdeas Phalaistín Chonamara, sin grúpa s'againne amuigh anseo bhfuil ag plé le cúrsaí dlúthpháirtíochta leis an Phalaistín agus tá muid ag eagrú bigil. in ómós do na gasúir uilig a bhfuil théis a bheith dúnmharaithe. Is comhpháirtíocht é Gaeil ar son Gaza. Tháinig sé aníos ar dtús i nGaeltacht na Rinne, Port Láirge, Gaeltacht na nDéise agus d'iarr siad ar grúpaí éagsúla ar fud na tíre, go háirid sna nGaeltachtaí, goil i gcomhar leo. Tá 's a'm go bhfuil cinn i Dún Dealgan thuas gar do mo bhaile féin agus go bhfuil siad a' tarlú thíos i Ciarraí, i Corcaigh, i mBleá Cliath, Béal Feirste. Tá thart ar tríocha is a cúig cinn atá a' tarlú anseo in Éirinn and then dhá cheann thall sna Stáit Aontaithe. Sílim gur rud an-láidir é go bhfuil muid a' seasamh le chéile mar phobal Tá muid ag iarraidh go gcuimhreodh muintir na hÉireann ar an sléacht atá déanta mar tá cúrsaí go dona faoi láthair i nGaza agus tá faitíos orainn go n-éireoidh rudaí níos measa mar tá bagairt déanta anois ag Netanyahu agus ag Iosrael go bhfuil siad ag dul isteach i Rafah agus má tharlaíonn sé sin Beidh sléacht ann. Dúirt Francesca Albanese, an Rapporteur do na Náisiúin Aontaithe, nuair a bhí sí anseo le déanaí, dúirt sí go raibh go leor déanta ag muintir na hÉireann ó thaobh a bheith ag caint, ach teastaíonn gníomh anois agus teastaíonn gníomh go géar. Anseo i gConamara agus ar fud na hÉireann, like, tá muid in ann páirt a ghlacadh sa ghluaiseacht BDS agus tá an treoir sin ag tíocht ón bPalaistín é féin. So, boycott, earraí a bhfuil ag tíocht ón Iosrael. agus a bhfuil baint acu leis an Iosrael agus na lonnaíochtaí mídhleathach. Tá muid bródúil go bhfuil an oiread daoine óga ar fud na tíre go bhfuil siad páirteach ins an feachtas seo anois agus go bhfuil go leor acu anseo anocht chun coinneal a lasadh i gcuimhne ar na daoine óga a maraíodh i nGaza. Agus ar bhealach tá an bua anseo, beidh sé ag brath ar daoine óga, sin an todhchaí. Tá na daoine óga anois ag seasamh an fód, tá siad ag déanamh dearmad ar an bpolaitíocht agus tá siad ag rá 'tá sé seo mícheart, ní ceart go mbeadh sé seo ag tarlú'. Caithfidh muid aire a thabhairt dá chéile agus nuair a thiocanns muid le chéile mar seo, is bealach é leis an cineál an fearg agus an brón uilig a roinnt le chéile mar phobal. Sílim go bhfuil sé an-tábhachtach. Agus tá muid just ag iarraidh teachtaireacht a chur amach dár chuid comrádaithe agus cairde sa bPalaistín a bhfuil faoi chois faoi láthair, seasann muid libh agus beidh muid libh go dtí go mbeidh an Phalaistín saor, ón abhainn go dtí an fharraige.